ok asalaamaaleykum mankan ni fa fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ min na n b'a bɛɛ lajɛlen fo aya ni safi jabate yɔrɔ ka jan n kun bɛ fɛ a k'a wele ka diya k'a fɔ ni safi jabate yɔrɔ ka jan n kun bɛ fɛ a ka safi jabate wele ka diya Ɛɛ maliyɛnw tile fila in na bɛɛ safi kanubaga bɛɛ bɛ kule la k'o kɛlen bɛ ka i ka fesibugu i ka misazeri fa ɲininkali la minnu ta ye weleli ye minnu ta ye vokali bila ye a ka ca fo k'a dama tɛmɛ n tulo tun bɛ n denkɛ kan na o bɛ k'a ta fɔ la dame ture bɛ k'a ta fɔ ne tɛna n ta ɲɛfɔ bɔn mɛ ne bɛna kuma minnu fɔ safi dɔrɔn tɛ dɛ c'est valable pour tout le monde pour tout le monde an bɛɛ lajɛlen ɛɛ ne ko maliyɛn cɛ ma deli ka muso fila furu fɔlɔ wa han muso fila furu ko kura de don mali la wa ayi muso duuru furu kɔni bɛ se ka kɛ ko kura ye parce que ko dɔw ye duuru furu donc ni muso fila furu tɛ ko kura ye mali la est ce que maliyɛn cɛ silamɛw maliyɛn cɛ mun bi silamɛ diinɛ na o a ka religion ko k'a ka muso ta fo naani n'a se b'a ye o muso naanitigiw joli bɛ bamakɔ muso naanitigiw joli bɛ bamakɔ jelikunda a ye dɔ fɔ n ye ni fila tɛ min bolo a ye dɔ fɔ n ye ni fila ni sabatigi caman tɛ hali ɲamakalakunda yɛrɛ fila tɛ min bolo saba b'o bolo ni fila tɛ min bolo saba b'o bolo tiɲɛ nkalon hali ni kelen bɛ min bolo i b'a sɔrɔ tɔw taara mɛ ne bɛ ala deli ala kana ne den ta k'o ye donc ni muso fila furu n'o tɛ ko kura ye mɛ barikatigi kungo tɛ dɔgɔya safi jabate barikatigi a kungo tɛ dɔgɔya abada barika ye sogo labɔ i ye fa barika ɲini ka baw barika ɲini ka kɔrɔw barika ɲini ka i dɔgɔw barika ɲini ka tila k'i cɛ dugaw ɲini ka tila k'i cɛ dugaw ɲini donc ni e kungo wulila walahi a tɛ dɔgɔya i kungo tɛ dɔgɔya dugaw den kungo tɛ dɔgɔya abada donc safi jabate ni ma fili a ka vie dogolen tɛ a ka a n'a cɛ cɛla dogolen tɛ a caman fɔra nin waati ninnu na minnu bɔra u yɛrɛw da kɔnɔ minnu bɔra minnu bɔra cogoya wɛrɛw la a ka ca fo k'a dama tɛmɛ ni ma fili ni ma ɲinɛ safi a 20 ans de vie avec son mari san mugan denmisɛnnin fitini n'i y'o yɛrɛ bɔ safi si la a tɔ tɛ to bɛrɛ ye san mugan n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka b'u denmisɛnnin ma hali o don dɔw fitini ma u ka mariage foto bila ka b'u fitini ma u bɛ ɲɔgɔn bolo a ɲinina ka d'a ma wa safi dira cɛ ma a m'a kanu k'a furu dɛ a ba n'o ye segu jelimuso ye mariyamu kuyate maram kuyate de ko ka safi ɲini ka d'a den ma a m'a sɔrɔ palonpalonna ka kanu kɛ ka den wolo ka sɔrɔ ka furu kɛ dɛ a ɲinina ka d'a ma k'a furu suna ni farida la o vie je pense que y a ils ont 20 ans de vie safi kelen b'a cɛ bolo safi kelen b'a cɛ bolo 20 ans san mugan a kelen b'a cɛ bolo donc i b'o kɛ cɛko la yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ i ye kɔbaw tigɛ ka océanw tigɛ ka kulubaw yɛlɛ i cɛ nɔfɛ ɛɛ o yɔrɔ la ne t'i ɲɛ don o la kosɛbɛ mais safi tɔɲɔgɔn ko k'a ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ diɲɛlatigɛ la k'a bɛɛ kɛra a ka mamadu ko kɛlɛ ye a wasora diɲɛlatigɛ la ni fɛn o fɛn o bɛɛ kɛra a ka mamadu ko waso ye sinon sow b'a bolo sow b'a bolo a yɛrɛ halala a bɛ min kɔnɔ n'o tɛ sow bɛ safi bolo a tɔgɔ la sanu b'a bolo a kilo ala ka sanu don tɛ jigin mais an ma deli k'a ye waso la n'o si ye a wasora ni min ye o kɛra a ka nin cɛko in de a ka nin mamadu ko in de wa a ka b'a dira cɛ in ma c'est-à-dire à son âge a y'i jɔ k'a fɔ kaba y'a cɛ a cɛ a n'a cɛ ta a ma cɛ wɛrɛ dɔn an bɛ don min na ko bi à son âge muso safi âge la muso bɛ se k'i kalo na diɲɛ ɲɛ diɲɛ ɲɛ ma diɲɛ don o don a o tɛ muso bɛɛ dɛ o ye o ye kunkɔrɔta de ye cɛ ma fo ka taa sa don min na o ye kunkɔrɔta de ye cɛ ma fo ka taa sa don min na donc safi jabatɛ ka nin furuko in ne ma polémique yɔrɔ ye quoi ne ma polémique yɔrɔ pour moi c'est un non événement ne ko finma bi ka bɔ ni dossier minnu ye aw tulo t'o la n ko muso dɔw cɛ tɔgɔ b'o dossier la o de ye kunmasuuli ye o de ye saya ye muso ma hali n y'a ka video dɔ tɛmɛtɔ filɛ muso filatigi dɔ k'a tigi bɛ baara kɛ kulikoro muso fila b'a kun a b'i boli boli la denmisɛnninw nɔfɛ san tan ni seegin o de ye kunmasuuli ye muso ma ne ko mamadu a ba mamadu fa est ce que muso kelen de tun b'a kun ayi sinamuso tun b'a kun safi o a a bɔra du min kɔnɔ a faso la est ce que muso kelen de tun b'a fa kun ayi muso kelen tun t'a fa a baw ka ca a bɛ tile k'u tɔgɔ fɔ dɔnkili la bon donc mɔgɔ min bɔra o bɛɛ la o pire encore safi ka régime matrimonial c'est polygamie polygamie o kɔrɔ ye di ko ni ala ye hɛrɛ k'a cɛ ye sanga ni waati bɛɛ a bɛ se ka dɔ fara safi kan donc elle est préparée psychologiquement a préparélen don psychologiquement a préparélen don psychologiquement et puis muso min don denmisɛnnin min don ala ye hakili min d'a ma batara hakili t'a fɛ safi jabatɛ i i ka fanw ko i ka fanw ko k'i k'i sigi i ka furu la k'i k'i sigi i ka furu la k'o de ka d'olu ye i ka d'olu ye cogo min na dɛ k'i k'i sigi i ka furu la k'o de ka d'olu ye wa i ba ye ne min ye fɛnɛ i sigi i ka furu la safi i denkɛ sera muso furu ye i denmuso fɛnɛ a tɛna san duuru ni san wɔɔrɔ kɛ nin kɔfɛ parce que a lamaralen don ka ɲɛ cɛ bɛɛ bɛ muso lamaralen de ɲini donc o waati i bi cogo min na u y'a tindi k'a tanda mɔgɔ si tulo t'i kan na fiyewu ne bi fɛ i ka to o cogo la i kana n go fɔ i kana n go fɔ a ma fɔlɔ i la a tɛna laban i la awɔ n'an ko k'an b'a fɔ a ɲɛma e ye mamadu balimamuso de ye safi e ye mamadu balimamuso de ye n'i ye muso cɛba ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ musoba b'a kɔ ɛɛ safi a tɛmɛna da caman na dɛ awɔ a tɛmɛna da caman na kab'a t'a dɔn a bɛna dɔrɔmɛ fila sɔrɔ kab'a t'a dɔn tɔgɔ ni jamu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na an ŋunumana ɲɔgɔn fɛ ka taama ɲɔgɔn fɛ ka boli ɲɔgɔn fɛ ka na pan ɲɔgɔn fɛ ɛɛ o tuma na e pannen kuma min na e bɛ zira ci ka d'a muganbaga ma an ka musokɔrɔbaw ko ten ko ka zira ci ka d'a muganbaga ma k'i ka sɛgɛn kɛ ka sɔrɔ ka taa k'o tɔnɔ to dɔ bolo ala kan'o kɛ ala kan'o kɛ safi jabate i ta t'i yɛrɛ ye i ka fanw de sago b'i la u ko k'i k'i sigi ka furu la k'i k'i sigi ka furu la k'u tɛ fɛ ka nko mɛn u tulo la n'a eh, eh, eh, an bi ala deli ne dɔgɔmuso ala k'a kan bɛn i k'i sen da i baw sendanɔ na i mɔna cogo min na i k'i sen da i baw sendanɔ la i yɛrɛ n'i ka dɔnkili min k'a la sisan i yɛrɛ m'a fɔ ko furuminɛ cogo min mɔgɔ ba de bolo k'a b'a d'i ma voilà n'i y'a ye i ye san mugan sɔrɔ de vie conjugale avec ton mari safi i ba ka ɲi e t'a dɔn ko e ye exemple de ye denmisɛnnin kunda furuko la e t'a dɔn ko e ye exemple de ye e ye exemple de ye safi dɔw fɛnɛ b'a la dɛ ɛɛ a cɛ taara dɛ i taara dɛ a m'a sara dɛ a kan'a sara n'a ma siran i ɲɛ a malol'i ma walahi n'a taara a m'a f'i ye k'a bɛ taa muso furu la n'a ma siran i ɲɛ safi a malol'i ma a malol'i ma an fa dɔ ka muso furu la n k'a y'a fɔ muso fɔlɔ ye dɛ ko a ka surafana caya ko dunanw natɔ ala tilelafana dun k'a fa a tilalen tilelafana dun na dɛ ka sɔrɔ k'a muso wele k'a fɔ a ye ko ka surafana caya ko dunanw bɛ na ka b'olu ka dugu la n tɛ dugu tɔgɔ fɔ n y'a dɔn n'o tɔgɔ fɔ a bɛ a ɲɛ bɛ sɔrɔ ka don mais ni taatugu ma ban ntɔn kana taa ntɔn sanga fo dɛ ayi nin juru bɛ muso bɛɛ la maliyɛn muso bɛɛ a juru bi bɛɛ la ahan ɛ eh, ɛ eh, mamadu mamadu c'est un homme responsable c'est un homme responsable cɛ ta muso don n b'a dɔn diɲɛ ka wuli a musow tɛna se ɲɔgɔn ma diɲɛ ka wuli u tɛna se ɲɔgɔn ma donc k'a f'u fila bɛɛ ye u kana sabaranintigiw lamɛn ayi u kana sabaranintigiw lamɛn parce que anw maliyɛnw an t'an senna ŋɔni bɔ dɛ fo ŋɔni min b'an kuncɛ cɛmancɛ la an b'o de bɔ dulɔkiba min t'an kan na an bolo b'o jufa de la sinon est ce que nin polimiki yɔrɔ bɛ min a polimiki yɔrɔ sinamuso ko fɔlɔla safi la wa a bɛna laban safi la wa a kɛcogo ɲɛna dɛ a kɛ waati de a kɛ waati ye sisan ye a kɛ waati de ye sisan ye mamadu ma safi ma mamadu furu dɛ mamadu de ye safi furu safi ma mamadu furu mamadu de ye safi furu. a don o don a yɛrɛ b'a fɔ k'a jɔlen bɛ n'a ka du ye awɔ jelimuso tɛ jelikɛ min ka nasɔngɔ bɔ mamadu voilà ni cɛ o cɛ ye e den sɔrɔ furu la o cɛ lafiyara fɔlɔ muso tun bɛ ɲini ten de n'i y'a ye mamadu ba ko ko k'i ɲini ka di mamadu ma walahi i furula jigiya min kama i y'a dafa donc ne bɛ fɛ i ka to nin cogo in na safi jabate ne bɛ fɛ i ka to nin cogo in na i k'i ɲɛsin i ka baara ma surtout n y'i ye cogo min na tile fila in na ça m'a plu awɔ i ye musoba de ye la lionne imperturbable voilà ahan ntoriw ka eh, eh, eh, ntoriw ka kasi tɛ wara min bali k'a min o ye e de voilà ntoriw ka kasi tɛ wara min bali k'a min o ye e de donc safi an ka taa i ka fanw ko k'u b'i kɔ k'u b'i kɔ u b'i kɔ n'a kɛra k'a ɲɛ alihamudulilayi ko mais ko n'a kɛra ka an tɛ ala deli a tiɲɛni na ne yɛrɛ kɔni ne tɛ ala deli a tiɲɛni na parce que o t'an si nafa han i furula jigi min kama i y'a dafa walayi bilayi i y'a dafa ko kabi i furula eh, baarakɛla m'i cɛ ka tobili kɛ a tɔ n'a ye kab'i furula i cɛ ma baarakɛla ma ka tobili kɛ a tilelafana fara a surafana n'a daraka kan ko hali n'i taara i je kɛ ka na cinq heures du matin k'i bɛ wuli ko k'i cɛ ka daraka tobi e safi barika y'i labɔ walahi bilahi barika y'i labɔ ala da tile fila in na i ka fani bɛɛ wulilen bɛ ka kuma bɛɛ de ko k'i ka i sigi donc safi i b'i sigi dɛ awɔ i b'i sigi nin furu kelen an b'a ɲini ala fɛ ala ka filiya ji mɛn san na i bɛ to nin furu i bɛ to a la voilà ahan sabali n'i y'a mɛn a bɛ fɔ muso ma so kɔnɔ musokɔrɔba musokɔrɔba sabali de b'a si ma koyi n'o tɛ don o don i bɛ taa kɛ dɔ ta baara kura de ye donc an ti ala deli o la. An tɛ Ala deli o la diɲɛ kɔnɔ i sigi i ka furu la Safi Jabate i sigi i ka furu la kana maa si ka kuma lamɛn i sigi i ka furu la voilà i k'i sigi i k'a tɔ lajɛ i k'i sigi i k'a tɔ lajɛ donc k'a ɲini Safi nɔfɛmɔgɔw fɛ fɛn o fɛn ko safi jabate ka di ye n b'a fɔ a ye n b'a deli a bɛɛ ka safi a ye kuma ma ka taa sabali ma a ye kuma ma ka taa sabali ma foyi ma k'a la foyi ma kɛ safi la walahi bilahi foyi ma kɛ n den minnu ye n wele ka n ɲininka n ye nin de f'u ye n ko mais ça c'est un non événement mais foyi ma kɛ ahan ne yɛrɛ min filɛ nin muso fila tun bɛ ne fa kun mali kɔnɔ dɔ k'a fɔ ko e kabila bɛɛ ko sinamusotigi tɛ k'i kabila bɛɛ ko muso fila tigi tɛ cɛ minnu tɛna muso fila furu o tɛ eh, eh, momo ninnu ka génération o génération peut-être génération fila avant les momo a bɛ se ka kɛ ten sinon momo ninnu ka génération o tɛ o de kosɔn n ko ni tatugu ma ban ntɔn kana taa ntɔn sanga fo nin juru bɛ mali muso bɛɛ la parce que an ka régime ye polygamie sariya ko ni cɛ ye hɛrɛ silamɛya ko ko cɛ ka muso ta fo naani wa n'a ye hɛrɛ sɔrɔ fɛnɛ aya a b'a ta ni min m'a ta o m'a ta mais ni min y'a ta c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde ça ce n'est rien du tout safi jabate nin ti foyi ye voilà nin ti foyi ye nin ti foyi ye diɲɛ ka wuli hali n'an taara ka segin e cɛ t'i labila parce que i y'a bonya i ye ko to a ta la i y'a bonya i ye ko to a ta la voilà mɔgɔ bonyabaga de bɛ s'i la n'i y'a ye a taara a ma fɛn f'i ye n'a ma siran i ɲɛ a ma siran i ɲɛ a malol'i ma o to ten o tɛ argument ye a tɛ f'i ye yɛrɛ parce que e t'a ba ye voilà i t'a ba ye a tɛ f'i ye n'a ba bɛ yen a b'a fɔ a ba de ye. voilà donc e m'a furu ale de y'e furu i sigi i ka furu la ni min ɲini i fɛ o de ye fanu ko k'i k'i sigi i ka furu la voilà an b'i mo an b'i momo safilama de fɛ momo safi dɛ an b'i momo safilama de fɛ fo ka diɲɛ wuli i ye momo safi de momo safi kɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'o tɔgɔ ta ayi mɔgɔ si tɛ se k'o tɔgɔ ta i ye momo safi de momo safi voilà han e eh, safi ala y'i ladiya dɛ ala y'i ladiya musobaw ni cɛbaw de b'i kɔfɛ dɛ ladamu ture bɔra k'a fɔ ko safi kɔ ka girin i kɔ ka girin dɛ walayi bilahi i kɔ ka girin fo k'a fɔ i kɔ ka girin donc buna hadamaden n'i bɛ nin cogo la ten i kunko tɛ dɔgɔya i kunko tɛ dɔgɔya muso furu tɛ kojugu ye minnu kɛlen bɛ k'a kɛ polémique ye hɛ a kuma ma se dɛ a kun man ka nin kɛ dɛ a kun man kan a b'a kɛ hali sini awɔ a b'a kɛ hali sini hali sini ni ala ye wari nɔgɔya dɔ wɛrɛ furu ka fara nin kan a b'a kɛ an ka culture de ko ten an ka religion de ko ten mamadu ye silamɛ de ye i cɛ ka muso fila furu a ka taa a ka to jɛnɛya la bɔlɔn fɛ diɲɛ don o don han ka bana bana cɛ ka n'a sur'i kan ou bien don o don ka to i i den wololenw nɔfɛ dɛndɛli la o de ye kunmasuli ye n'o tɛ muso furu muso fila furu tɛ kojugu ye muso fila furu tɛ kojugu ye a ma fɔlɔ safi la a tɛna laban safi la hali su in na dɔ ta bɛ na aw ko cogo di hali su in na dɔ ta bɛ na aw ko cogo di donc a ye nin bila ka dɔ wɛrɛ kɛ nin tɛ foyi de ye nin tɛ foyi de muso fɛnɛ kab'a ko kɛra fo k'a bila bi la an m'a kumakan mɛn an m'a ka trace ye ça veut dire que c'est une dame qui se respecte donc ne b'a ɲini a fɛ a ka to o ko o hokumu kɔnɔna na a ka to o hokumu kɔnɔna na a ka to bonya ni karama kɔnɔ k'a ɲɛsin safi ma hali n'a sɔrɔla a ka kɔrɔ safi ye si la a y'a sɔrɔ a cɛ kun 20 ans donc a kan ka bonya a kan ka bonya an binna mun na k'an tɛ wuli ka b'o la maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ la ko lajuguya kɔ maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ la ko lajuguya kɔ an jumɛn bɛ yen ni min fa ma muso fila furu ni min dɔgɔnin muso fila t'a kun ni min kɔrɔkɛ muso fila t'a kun ni min kɔrɔmuso tɛ sinaya la ni min fa ma muso naani furu ka tɛmɛ e muso fila furu ni muso kelen kelen furu sisan ko fɔlɔ cɛkɔrɔba tun b'a ta naani de k'u bɛɛ bila ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ du kelen kɔnɔ ka tobili kɛ k'a bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ee olu sara ayi safi yɛrɛ sɔrɔla o si de la voilà a sɔrɔla o si de la u ka so kɔnɔ donc c'est une dame qui est préparée pour ça elle est préparée pour ça donc a hakili la k'a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten de parce que ça c'est un non événement nin tɛ foyi de ye nin tɛ foyi de ye foyi foyi foyi foyi a yɛrɛ ɲɛ bɛ safi la tile fila in na a ye mun changer a ka ko la a ye mun kelen bɔ a ka ko la han a b'a ka a b'a ka fɔ ɛɛ ɛɛ fɔli la cogo min a b'a ka dɔnkilida la ten a b'a ka yɛlɛ yɛlɛ la cogo min a b'a ka tulonkɛ aw b'a dɔn mun b'a n'a cɛ cɛ yan. ala aw b'a dɔn min bɛ safi n'a cɛ cɛ aw b'a dɔn min b'a n'a cɛ cɛ a t'o dɔn donc a kana taa fɔ a la ni mɔmɔ ye muso fila furu a ka kan mɔmɔ ka muso fila furu hali ni muso naani sɛbɛn muso ye mɔmɔ ye c'est son droit a ka droit don ka muso naani furu o muso naani fɛn o fɛn mana na u nan'a sɔrɔ safi b'a cɛ kun u tɛna safi denw kɔrɔ wolo u bɛna safi denw dɔgɔ de wolo donc pour ka i b'i ka sɛgɛn kɛ k'o di dɔ dɔ dɔ nanamakɔ tɛmɛtɔ ma jamais ahan o de kosɔn a bɛ musow ye cɛ cɛw ye musow ye cɛw kunna dɔw yɛrɛ b'u u dabali bɛ ban u tɛmɛna ko dama min na ka aw b'a dɔn u tɛmɛna ko dama min na aw b'a dɔn u tɛmɛna ko dama min na aw b'a dɔn vingt ans de vie eh, eh, eh, conjugale i ni cɛ batara ko de y'o ye batara ko de y'o ye muso bɛɛ de bɛ se ka san mugan kɛ furu la han muso bɛɛ bɛ se ka san mugan kɛ furu la dɛ à son âge han k'a ba ka gɛlɛn a ma a m'a tana tiɲɛ maa m'a tɔgɔ mɛn jɛnɛya la maa m'a tɔgɔ mɛn manamana ko la a yera ko min na o kɛra ka ma a ka a ka ɛ ɛ ɛ ɛ a ka mɔmɔ ko kɛlɛ ye c'est normal n'i bɛ cɛ fɛ mun na tu tu te bats pas tu vas te battre jusqu'au dere au dere au au au dere de tes souffles donc a ye nin bila a ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini koyi ça c'est un non événement ça ce n'est rien a kuma sera dɛ o kuma minnu taw kɛra o tigiw o tigiw y'a fɔ ye k'u ye kuma de choisir an ba minnu an ba minnu ye sinaya kɛ an kɔrɔ minnu ye sinaya kɛ an fa minnu ye muso wɛrɛ furu ka na olu y'a fɔ aw ye k'u ye kuma de choisi ko ka sɔrɔ ka muso ninnu furu wa u ye kuma de choisi ya ala mana ni muso o muso ka furu dilan da i se t'o la ala de y'a latigɛ a mɔ ka muso furu voilà ala de y'a latigɛ a ka muso furu donc safi be quiet voilà t'i cogo la quoi t'i cogo la k'i ka baara kɛ an b'i dɔn n'o de ye i ɲɛ t'i ka baara ma dɔrɔn an ka taa kan'i kɔfilɛ dɛ an ka taa voilà an ka taa i ka dɔnkili dumanw da an k'a lamɛn i ka son dumanw bɔ an k'a lamɛn i k'i c'est à dire c'est ce n'est rien je suis fier de toi safi jabate je suis fier de toi je suis fier de toi depuis ne ne depuis ne bɛ ne ka safi ye siɲɛ fila a fila bɛɛ kɛra ameriki yan kelen kɛra n dɔgɔmuso dɔ ka mariage la o y'a sɔrɔ kuma tɛ ne n'a cɛ filanan kɛra tutu sumano den ka kɔɲɔyɔrɔ la n y'a ye n'o tɛ ne ni safi ma deli ka ɲɔgɔn ye mais a jogo de y'a diya ne ye a jogo voilà tiɲɛtigi don a denmisɛnnin min don a tɛ manamana ko la a bi mɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ kalama k'ale fandanden de fandanya tɛ siya ye a ma bɔ a la nin a ma bɔ a la nin ka tila k'a a cɛ fɛnɛ ko k'a jɛ k'a bɔ fandanya la ahan muso bɛɛ de bɛ se k'o kɛ ne y'u ye boli la nɔfɛ ko safi de y'a ko ka jɛ alahu akibaru safi de y'a ko ka jɛ safi de ɲɛna o safi de ɲɛna hali n'i ye mamadu i b'a dɔn k'a fɔ ko muso taafetigi cɛsirilen de b'a kɔfɛ voilà hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko fo i b'a dɔn ko muso de b'a kɔfɛ muso de b'a kɔ donc eh, kana mɔgɔw ka ɲumanw ta k'u ko sɛgɛji la ka sin ka kow turuturu kun ka ka wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan ye aa ah, safi cɛ muso furu dɛ c'est pas la fin du monde ce n'est rien rien rien du tout ce n'est rien du tout a y'a to an ka dɔ mɛn walahi a y'a to an ka dɔ mɛn a ma fɔlɔ safi la a tɛ laban safi la hali su in na dɔ ta bɛ taa minnu kɛra maa duuru ye o don olu bɛ olu b'u yɛrɛ faga ou bien a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye de han a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye minnu kɛra maa duuru ye o don a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye u cɛ ka d'u ye de mais pour que dɔ ma b'u la u ma taa mun na furu de ye muso danbe ye voilà furu dɛ o de ye muso danbe ye bamananw ko to k'i ka to furu kolonnin na kɛ a ka fisa i jalan ye voilà safi tɛ furu jugu la o a cɛ b'a fɛ a bɛ ko to a ta la furu ye ala ka latigɛ ala de ye nin latigɛ quoi ni jɔn ala ye fɛn o fɛn la cɛ ni muso muso ka dilan na diɲɛ mɔgɔ si se t'o la o bɛ kɛ donc o kɛlen ala kɛlen k'a ka baara kɛ a bɛ taa ka taa k'a b'o kɛ polémique ye mɔgɔw da la a ye muso furu dɛ a donna tan a bɔra tan dɛ a kun man k'a kɛ sisan dɛ ne yɛrɛ kɛra a y'a taw jɔrɔ a y'a kunko jɔrɔ safi ta dilalen don a y'a kunko jɔrɔ safi ta dilalen don a bɛ yɔrɔ min na ko bi a ka di diɲɛ diɲɛ ka d'a ye a bi fɛn sɔrɔ a jatigiw b'a fɛ a ka faniw b'a fɛ aw ko cogo di han a bɛ min nɔfɛ o tɛ kɛ dɛ safi k'a furu sa a furu tɛ sa dɛ ah non jamais fo n'a ma to an ta la n'o tɛ jamais safi furu tɛ sa safi t'a ka zira ci k'o d'a muganbaga ma diɲɛ kɔnɔ ka zira ci k'o ɲɛɲɛ k'o k'o di dɔ ma dɔ tɛmɛtɔ nana maa kɔ k'o mugan ee o ye danga de danga t'a kɔ k'a fɔ danga t'a kɔ a denkɛ selen muso furu ye zɔlɔ selen muso furu ye ka taa a wele a ka a a a ka kɛ ka na i den d'a ka hɛrɛ kɔrɔ k'i den bɔ a bo n'a ɲɛgɛnɛ na o kɛlen muso furu ye ka na o ka hɛrɛ kɛnɛ kan ka n'i mɔsi mɔsi ayi o ti kɛ hmm, o tɛ kɛ mami selen ye cɛlataa ye safi ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na mɛru mɛru mami ka kɔɲɔ kɛnɛ kan ayi aa a ma danga ɲini o dangaden tɛ ala b'o kɛ dangaden de la mais dangaden tɛ dangaden tɛ safi b'a ka so taa ka segin bɛ ngɔn de ma kulu b'a nɔ na a bɛ so in kɔnɔ yen tant que a ma se ka so in soubassement wɔgɔ bɛɛ ka bɔ étage in jukɔrɔla la a tɛ se ka safi bɔ yen walayi a tɛ se ka bɔ yen walayi bilahi a tɛ se ka safi bɔ yen sinamuso ko bɛ muso min bɔ a da bolo kan walahi o tɛ safi jabate sinamuso ko bɛ muso min bɔ ka taa o tɛ safi jabate a bɛ se ka taa kun wɛrɛ la n'o tɛ sinamuso ko tɛ n'i y'i bolitɔ ye i sinamuso ɲɛ walahi i ma da i ka musoya la a bɛ ne ni ala cɛ kɛlɛko don ayi kɛlɛko tɛ o walahi bilahi kɛlɛko tɛ eh, ɲɛ ti ɲɛ ti ɲɛ ti ɲɛ ti kɔkɔma dɔn kɛ mais tulu fogonnen don min kunna a b'o dɔn walahi bilahi tulu fogonnen don min kunna a b'o dɔn donc nin damadɔnin de tun bɛ n bolo k'a fɔ safi jabate ye i ba mankan don i sigi ka furu la i sigi ka furu la n'a bilenni ɲɛna a bɛ tila ka suma i tɛmɛna kow la o ka jugu ni nin siɲɛ kɛmɛ i tɛmɛna kow la o dusukasi ka jugu ni nin siɲɛ kɛmɛ cɛ ka sungurunko de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n'o tɛ cɛ ka musoko tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ tant que i ye silamɛ de ye maliyɛn de ye maliyɛn cɛ bɛɛ droit b'a bɛɛ bolo ka muso naani furu maliyɛn cɛ silamɛ droit b'a bɛɛ bolo ka muso naani furu hali an ni minnu tɛ diinɛ kelen na olu bɛ fila ta bi olu bɛ fila ta bi donc aw ko cogo di ka boli muso ɲɔgɔn ye ee Allahu akibar donc ne b'a bila yan nɔ ha k'an bɛn